igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ndewonụ kedu ka o si aga n'ogbe gị eji m aka na n'agbanyeghị otu ọnọdụ si dị a na-anwa n'oke ike kwere anyị abịakwa ọzọ n'ụbọsị nke taa aka m kwa nwanne unu nwaanyị nwaada Chukwunọnso n'ihe onyonyo nke taa anyị ga-eneba anya na ụdaolu ụdaolu igbo igbo nwere ụdaolu atọ ụda elu ụda ana na ụda nsụda anyị ga-eme nke ndị oyibo na-akpọ practical otu ị ga-esi wee kanye ụda ndị ahụ maka na a bịa na akwa akwa akwa akwa ụda ya dị iche iche mana nsupe ya wụ ofu nke ya ka anyị gazianụ ụda ala na ụda nsụda ụda nsụda Okay. otu ị ga-esi na-edenye ya a bịa na kibọọdụ m ama m maka kibọọdụ ndị ọzọ kibọọdụ m na-ekwe edenye ụda enu mana ọ gaghị edenyenwu ya ma ọ bụrụ na anaghị m ede o nweghị leta m chọrọ ide mkpụrụ edemede m chọrọ ide mana abịa m mee nchọpụta ụzọ ka mfe iji na-etinye ya bụ ịga na insert ebe ebe a kpọrọ insert ị bịa na symbol etinyego m ebe a ọ bụrụ na i tinyerọ ị ga-abịa na more symbols more symbols ị bịa họrọ nke a nụnwa e dere combining diacritical marks maka na nke na default ya wụ basic Latin nọ na default ọ na-anọ but abịazi m bịa họrọ combining diacritical marks ya ebupụtazie ya nke a wụ nke a wụ ụda ana nke a wụ ụda enu ya gị bịa mezie intak ya abatazie ọ ga-abụ ị chọzie ide ya ị gaghị na-abịawa gawa ogologo ụzọ anọ ma ọ kwamkwam ide eme dịka anyị si kwuo nke a na-awụ ụda atọ e nwere n'Igbo ụda elu ụda ala na ụda nsụda ka anyị mezie ọmụmaatụ ya akwa akwa nrịa nrịa anụmanụ akwa ụda elu ụda enu akwa ụda enu ụda ana akwa akwa ụda ana na ụda enu akwa ụda ana n'ụda elu akwa akwa ụda ana n'ụda elu bed akwa akwa ndina akwa ụda ana ụda ana otu o si daa akwa ụda ana ka nke ahụ akwa ụda ana ụda ana akwa akwa cry akwa ụda enu ụda enu akwa otu o si ada ka ị ga-esi were ebe gbagoro elu elu ekirikwe ụda ụda ahụ lara elu ndị oyibo sị high pitch and low pitch o akwa

akwa nwere ofu ụda oke akwa male oke oke ọ gbadara agbada ka akwa oke ya na ọ ga-awụ ụda nsụda ụda ụda sorry ụda ụda na ụda ala akwa share oke nke m oke boundary oke akwa ụda elu na ụda ala oke akwa nke na enwere ụdịka um, taa oke oke o ahụ gbadara ụda ya gbadara agbada e e e gbago elu dịka akwa na akwa ya otu a ka ị ga-esi wee na e na-amata wee na-etinye ụda ala oke ụda ala na ụda elu oke ama na ọ dịghị mfe ịsota na-ede ya kama na e nwere shortcut na keyboard mana sọsọ nke ọ na-ekwe ede wụ ụda elu na ụda nsụda naya kịta na m chọrọ ide a na control apostrophe ya edee ya control control apostrophe na mkpụrụ edemede ahụ mkpụrụ okwu ahụ ị chọrọ ide ya enyezie gị mana ị sị ka i dee ụda nsụda ọ naghị ekwe disin ọ naghị ekwe ya na ebe a ka a ga-apịachi ya ndị be anyị anyị ga-egbubiri ọdụ ka ihe onyonyo a ghara ịdị oke ogologo anyị na-ekele unu ebe ọ dị ukwuu m jisi ike na-atụta m ya ka ọ na-aga ka nne mmadụ na-afụkwa